Ndikulandireni ku program yathu yapadera ine ndi Chisomo Nyirenda. Program yathu yalero uh, tikucheza ndi anzathu a Invegro omwe amapanga ma hemp based products osiyanasiyana ena mwina ndi amene mukuwaona patsogolo pathupa. Lero ndikhala ndikucheza ndi Raphael Makaka amene akhala akutifotokozera zambiri zokhudza Invegro, ma products awo, kufunikira kwake komanso zinthu zosiyanasiyana mmene ma products wa akuyendera pa msika kuno kwathu ku Malawi.

takulandirani ndathokoza uh, choyambirira ma products anu ali malo osiyanasiyana kuno kwathu ku malawi mm. anthu akuti chani za ma products anu yeah, tithokoze kwambiri potipatsa mpata kuti mwina tifotokozere mm -hmm. um, chiyambireni mwina kuyika pamsika mokwanira bwino titero chifukwa takhala kumbuyomu tikuyika pamsika ma products athu mwina mzaka za 20, I mean 2020 mm -hmm. 2021 2022 komano okotobala 2023 ndi pamene tsopano tayika ma products athuwa mukuona kutsogoloku uh, mmashopu osiyanasiyana amene ali otsogola muno mmalawi kunena kuti uh, anthu panopa amene mwina ali ku blantyre ku zomba uh, ku mzuzu mpaka na ku karonga ndi ku mzimba kumene ma products amenewa panopa akuwapeza akutha kuwapeza. ndiye takhala panopa tikulandira ndithu uh, tingati feedback pa chizungu eti kunena kuti iyayi tapeza phindu lakutilakuti pamene tagwiritsa ntchito product yakutilakuti mm-hmm. imene inu a invegro mukupanga mm-hmm. ah, tinene pano monyadira kunena kuti ngati a invegro tili okondwa mm. kuti chimene timaona ngati kuti mwina amalawi sangachilandire koma panopa tikhoza kunena momveka bwino kuti achilandira komanso akuyamikira mm. ndi phindu limene akupeza pogwiritsa ntchito ma products athu amene tikupanga kudzera mu chamba chimene boma linavomereza kudzera ku palamenti

Chamba chimene tivomereze kuti kuno kwathu anthu amachigwiritsa ntchito mu njira zosiyanasiyana, zina zovomerezeka, zina zosavomerezeka. Uh, kwa anthu amene mwina amagwiritsa ntchito ma products anu mosatsatira ndondomeko yake bwinobwino, uh, ma issues ngati amenewo mukumawapanga handle motani? Komanso ndimafuna mwina kungotsindika mm. kagwiritsidwe ntchito uh, ka zinthu zina mwina zomwe zimayenera kugwira ntchito ngati ichi koma mwina anthu akumapeza kuti azizembaitsa azembaitsa mm -hmm.
munthu uh, mzanga ndi wovuta mm. uh, mene anabadwira titero mm. um, amatha kutenga ichi malinga ndi mmene wachiganizira ndi kuchigwiritsa ntchito mosayenera mm -hmm. uh, tinene ife ngati invegro tili ma products ena um, uh, angapo amene anthu mwina pachizungu amati they can use them interchangeably okay. komano kwa ifeyo ngati eni ake opanga ma products amene mukuwaona kutsogoloku uh, tinene kuti sitimawalimbikitsa kuti ma kasitomala athu azigwiritsa ntchito ma products aja motero. Ah, Ndinene pano ah, Amalawi kunena kuti chitsanzo chachikulu chimene tili nacho chimene tikuvutika ndithu kuti tiwauze ndipo Amalawi amvetsetse kuti ichi timagwiritsa ntchito motere ndi nkhani ya ah, herbal relaxing ah, ah, loose tea amene ndanyamula m'manja mwathuyo. Uyu ndi tiyi basi uyu amwedwe ngati tiyi ndiye kuli uh, smoking flower uyu uyu tachi- tachitolemba kuti smoking flower koma munthu ndi munthu zimene akuchita mzanga ndizonena kuti akutenga smoking flower ndikumphitsa nkupanga tiyi ndikumwa zikutha bwanji pamene ndipo tinene kuti siziyenera kuti zikhale chifoti um, mmene eni ake ife timapanga ma products awa Kuyambira kumunda pokolola kupita ku factory kupanga process zonsezo tinapanga ndithu kuti ichi akuyenera kuti munthu amwe ngati tiyi ichi munthu ayenera kusuta ngati fodya titero tikumvana koma Amalawi ndithu poti kukomedwa tiyi akukamusuta tiyi chosuta akukachimwa ngati tiyi kuyika ndithu kupichira olo ena kumuika pashisha ndikusuta pashisha paja pamene ifeyo ngati a Invegrow uyu tinampanga kuti amwedwe ngati tiyi mm. chifukwa process imene timapangira tiyi ndiyosiyana ndi process imene timapangira kuti akhale smoking flower mm -hmm. ndekuti maluwa athu tikakolola kuyambira kuwakolola muja treatment yake treatment yonse mm. curing zonse imene timapangira ngati tikufuna tipange tiyi timayembekeza kuti akhale chani akhale tiyi mm. ndekuti even zimene timayesetsa kuti zikhale kuti izizi zithandizire umoyo wake munthu timazilingalira ndikuziumba bwinobwino molingana ndi tiyi phindu limene lingakabwere pamapeto ake likabwere foti munthu wamwa ngati tiyi mm -hmm. ngati tikuyamba zoti uyuyu amapereka kuti akhale ndi kamoyo kayaziyazi relaxation mm. eh? akagwiritsa ntchito smoking flower kapena afunika katulo ndekuti agwiritse ntchito smoking flower posuta eh? kapena kuika pashisha kapena timati ma vapes ndi mmene munthu ayenera kugwiritsira ntchito so tikulinga I mean, tiku, ndithu kwa amema amalawi onse amene akugwiritsa ntchito katundu ameneyi kuti atsatire ndondomeko zimene talemba pa pa pa pa pambuyo pa pakete limeneli kuti athe kupeza phindu mwinanso ngati ali ndi mafunso ayimbe ndipo kumene ngati ali ndi mafunso kodi ndafika mshopu ya Chipiku kapena ndili ku Sana kaya ndili ku Food Lovers kaya ndili pa filling station yakuti kuti ndaona ma products anu a Invegrow koma ndachita chidwi ndagula protein powder kodi protein powder ameneyu kuti ndipeze phindu limene inu ngati a Invegrow mwapanga kuchokera kuchamba chovomerezeka ndi, ndi boma ndimgwiritse bwino ntchito motani kapena ndimpange prepare bwanji kuti ndipeze phindu lake motero akaimba foni ija ndekuti ife tiwafotokozera bwino bwino Yeah. kuti "Ah, ngati mwanyamula protein powder musavutike inu kaphitseni kapangeni phala lanu mukayike mphala mwanu mm. komanso ngati mumapanga ma shakes kapena ma smoothies mm. ma milkshake aja tsirani mmene muja takasani bwino bwino mukatero mupeza phindu limene protein wina aliyense koma si wina aliyense protein wake uyu ochokera kuchamba ndikuti mupeza phindu lake

chabwino munafotokozanso kuti mukupezeka mmashopu osiyanasiyana mwatchulako za sana chipiku mm. plus mm. Ah, apatchulidwanso food lovers ndi sana ina iliyonse yomwe ikupezeka ndi katundu wa Invegrow kuti mwina amalawi angodziwa azapezeka apeza kwi, apita kwina akwauza kuti iyayi kunotu iyayi koma mwina kwakuti yeah, tifotokoze ndithu kuti si masana onse amene tili nawo mu mgwirizano mhm. woti mm -hmm. akutigulitsira katundu ameneyo mm. um, mwachidule tikhozera ngati ku lilongwe kuno mm. nditi ndi sana mega imene ili pa roundabout ya pa chipatala cha central paja sana imene ija ndiye katundu onseyo anthu akatani Kalima. akampeza komanso sana ya pa area 10 Okay. koma akapita ku chigawo cha kumpoto ndife okondwa kunena kuti sana ina iliyonse imene angayipeze ku chigawo cha kumpoto kuyambira sana ya pa mzimba pa boma ndikuti pro- ma products onsewa akapeza mpaka na ku karonga kumene mm. kuli sana kumene kuja mm -hmm. akalowa msana ya ku karonga muja ndiye kuti katundu onseyo akampeza ndi sana luwinga mm. sana main mm. sana katoto mm. konseko ndithu katundu ameneyo mm. akampeza mm -hmm. komanso mongonjezera nzanga nditengerepo mwayi kuti ndifotokoze kuti si sana yokha imene tili nayo mu mgwirizano imene akugulitsa katundu ameneyo mm. tikugulitsanso katundu ameneyo mmachipiku plus okay. onse mayi onse ku mzuzu kuno ku lilongwe Ku kuli machipiku plus Blantyre. a- a- a- atatu ku blantyre Zomba. komanso ku zomba machipiku plus onse amene ali m'malawi muno nde kuti katundu ameneyo akampeza Amapezeka. tilinso mu food lovers ya ku- ya kukanengo komanso food lovers imene ili pa gateway kuno ku lilongwe katundu onseyu akamupezanso ndithudi mzanga pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi invegrow mafuta athu odzola a nourishing cosmetic oil

tivomereze mwina kuti mdziko lathu lino ntchito zimasowa achinyamata mm. ambiri mm. unemployment ndi mm. issue yomwe tikupanga deal with ena mwina ali iyayi inetu izi i think ndikhoza kumathamanga mm-hmm. nazo anthu atha kugula pena pake ena mwina akufuna atakhala uh, anyamata anu akugulitsireni katundu anu akuthamangireni pa ground zimenezi ndizololedwa atha kuchita bwanji kuti mwina akhale kuti zimenezo ndizololedwa tinenenso kuti mwina chibwerereni mmene mwa- mmene mwakhala mukubwera ku invegrow kuno kuyambira kon- kwathu konkuno mutha kuona kuti achinyamata ndi amene akugwira ntchito Zoona. yopanga katundu amene Ah, tili nawo inde achikulire awiri atatu Eh, sipamalephera pamodzi kukhala kholo lopereka guidance koma tinene kuti ntchito yambiri imene ikuchitika kuno ikuchitika ndi achinyamata Zoona. azitsikana ifenso ndife okondwa kugwira ntchito ndi achinyamata amene angakhale ofunitsitsa kuti tikhale nawo pa mgwirizano kuti azitha kumatigulitsira katundu ameneyu m'madera ena osiyanasiyana mm -hmm. chimene angachite ndikuyimba phone number imene ili pa screen imene mukuonetsayi akayimba ndikuti ayankhulana ndi ine ngati mkulu woona za malonda kuti ndiwafotokozere tsatanetsatane la mmene angakhalire agent kapena distributor wathu ku dera lawo mm -hmm. sizovuta sizotengera kuti kodi apange bwanji nkhani zokambirana ndikumvetsetsana komanso ndikutsatira ndondomeko zimene ife ngati invegrow tinaika mmalo tikatero ndikuti tikhala nawo mwayi kuti iwonso tiwathandize kuti akhale nalo danga lotha kumatigulitsira katundu amene pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi invegrow mafuta athu odzola a nourishing cosmetic oil

Katunduyu akupezeka m'ma shop onse otchuka m'Malawi muno.
Invegrow ndi kampani yovomerezeka ndi bungwe la Cannabis Regulatory Authority of Malawi.
Alright, ine ndikuthokozeni pofotokoza momveka bwino kwambiri ndikhulupirira kuti amalawi kalikonse akamva ndithu eyetu ndimene ndithu tachezera kuno ku invegrow kungomva tchutchutchu kwa ma products a invegrow zina zomwe mwina amalawi tikusemphanisa kuti iyayi zinthu zimayenera kukhala motere komanso komwe mungapeze ma products a Invegrow kwa amenenso mukufuna mwayi ogwira ntchito ndi a Invegrow kugulitsa ma products awo mwayinso ulipo mwazimvera nokha ine ndi chisomo nyirenda pitirizani kuonera zodiak